Дохутырым сыт хуэдэ къулыкъу игъэзащӏэу мылажьэми, и къалэн нэхъыщхьэр цӏыхум къыхуэщхьэпэнырщ, жеӏэ ди нобэрей ӏэщӏагъэм хуэпэжу нэтыныр зытеухуа лӏыхъужьым. Апхуэдэ ӏуэху бгъэдыхьэкӏэ зиӏэ дохутырым хужаӏэ щытхъу псалъэхэр щызэхэтхэм и ехъулӏэныгъэхэм щыгъуазэ дыщыхъум, ар щӏэблэм щапхъэ яхуэхъуну къэтлъытащ. Щэрдан Абу и къуэ Надир мазаем и тӏощӏрэ им минрэ щибгъурэ тхущӏрэ тху гъэм Ставропольскэ крайм

Ехъулӏэныгъэфӏхэр иӏэу къиухащ. Минрэ щибгъурэ блыщӏрэ и, минрэ щибгъурэ ищӏ гъэхэм ординатурэр, минрэ щибгъурэ ищӏ, минрэ щибгъурэ ищӏрэ щы гъэхэм аспирантурэр Мэзкуу дэт Пироговым и цӏэр зезыхьэ институтым къыщиухащ,

Япэ дыдэу сэ къуэш нэхъыжь сиӏати, ар дохутырым хуеджэрт. Абы и ныбжьэгъухэри псори дохутырым хуеджу, ахэм саригъусэт, жаӏэхэр зэхэсхырт. Мис ахуэдэу сехъуэпса, сехъуэпса хъуа. Арати, си анэ-ядэми къыздаӏыгъащ ар. Мис ахуэдэу сэри сыщӏэтӏысхьэри, медицинэмкӏэ седжащ, къэзухащ. Аращ зэрыхъуар. Медицинэм япэ ущыщӏэтӏысхьэм дей къыхэпхын унэтӏыныгъэр занщӏэу къыхэпхкъым, ауэ мис мы гу узхэм уелэжьыну щыщӏэбдзар ар къыщыхэпхар дапщэщ? Ар сэ сыщӏэсу. Второй, третий курсхэм кардиохирург сыхъуну сыхуейт. Абы сехъуапсэрт. Тхылъ абы теухуауэ къэсщэхуу, ахэм сеплъу, седжу, ахуэдэу. Ауэ итӏанэ си ӏэр тӏэкӏу сгъэузыжри. Абы иужькӏэ хирургиер пыхуа. Хирургиер пыхури кардиологиер къэна. Мис апхуэдэу кардиологием сыхуеджа икӏи сыхущӏегъуэжакъым зэи.
Еджапӏэр къэбуха иужькӏэ дызэрыщыгъуазэщи уэ икӏи лэжьыгъэм къыдэкӏуэу ординатурэри къэбухыжащ, кандидат наук жыхуаӏэм хуэдэуи уи лэжьыгъэри пхырыбгъэкӏа. Ди университетми щебгъэджа. Япэ дохутыру лэжьэн щӏэбдза, хьэмэ, япэ егъэджэн щӏэбдза? Абы зэрыщытыр ара? Ну, ординатурэ уокӏуэри, зыбогъасэ уӏэзэну. Сымаджэ къыуат, ахэм уоплъ, уоӏэзэ, богъэхъуж, щӏыботхыкӏыж. Мис апхуэдэу жэщкӏэ уолажьэ, Аспирантурэми ахуэдэ дыдэу аспирантурэм абы нэмыщӏ студентхэри ебгъаджэу щӏыбодзэ. Къэзгъэзэжри, седжа нэужь къэзгъэзэжри университетым сыува. Университетым сыуври, абы егъэджэным нэмыщӏ япэрауэ махуэ къэс студентхэм я гъусэу сымаджэхэм уоплъ, ахэр зэпкърыбох, абы я узыфэр, абы я анализ, кардиограммэ сытхэр хубогъаджэ мо студентхэр. Абы нэмыщӏ езыхэри сымаджэ еплъу ибогъасэ, ахэм я гъусэу а сымаджэхэм уоплъ. Абы нэмыщӏ уэри сымаджэ уиӏэщ, палатэ зытӏу уиӏэщ, абы нэмыщӏ жэщкӏи уолажьэ, абы нэмыщӏ консультацие бот. Мис апхуэдэу тӏури зэдэсхьу щыта, ауэ итӏанэ главврачыр къызэлъэӏури езыр Кардиологический диспансерым къакӏуэ, жиӏа. Улэжьэну заведующэу сыхуей сысейуэ. Ахуэдэу сэри си жагъуэтэкъым сымаджэхэм сыдэлэжьэну. Мис абы иужькӏэ ар девяносто первый годырат. Си япэ лэжьыгъэр сымаджэщырауэ. И университетым ставкэ ныкъуэкӏэ ар дэсхьу ахуэдэу сылэжьащ зы илъэс бжанэкӏэ. Ауэ итӏанэ вечернее отделение диӏар медфакым ар зэхуащӏыжри, адэкӏэ къэзмыгъанэу хъуакъым егъэджэныр, зэдэсхьыфыртэкъым. Тӏури пщэдджыжьым занщӏэу щӏэбдзэн хуейти, зэдэсхьыфыртэкъыми, къэзгъэнащ. Минитӏрэ тху гъэм абдей главврачыр Минздравым кӏуат щылэжьэнуи, сэ къысхуагъэфэщат. мыхуэдэу тхуэлажьэ жари. Арати, главврачу сымаджэщым нэхъыщхьэу сыувари нобэ къэс солажьэ.

Минрэ щибгъурэ ищӏрэ блы гъэхэм ассистенту, иужькӏэ кафедрэм и доценту хахащ. Минрэ щибгъурэ бгъущӏрэ зы гъэм щыщӏэдзауэ Минитӏрэ тху гъэ хъуху республикэм гум щеӏэзэ сымаджэщым и япэ къудамэм и унафэщӏу лэжьащ. Минитӏрэ тху гъэм и жэпуэгъуэ мазэ лъандэрэ мы сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэщ. Икӏи а зэманым къриубыдэу абы хулъэкӏащ, зыхэт гупым пщӏэ къыхуащӏу, сымаджэхэм я гум дыхьэу и лэжьыгъэр кърихьэлӏэну.

Луч университетыр къызэзух лъандэрэ сыдолажьэ, япэ занщӏэу мыбыкӏэ сыкъэкӏуауэ реанимацием сыщӏэувауэ. Си адэм къысхуищӏа нэхърэ нэхъыбэ къысхуимыщӏам, нэхъ мащӏэ къысхуищӏаӏэм сщӏэри, сызэрылэжь, си щӏэныгъэри псори абы сигъэсауэращ. Удэлэжьэнуи тынш ӏейщ. Гум теухуауэ абы нэхърэ нэхъ хэзыщӏыкӏ ди Къэбэрдей, Къэбэрдей къэзгъэнэнщи Кавказ псом нэхъ хэзыщӏыкӏ дохутыр щыӏэ хъунуӏымэ, сыт хуэдэ лъэныкъуэкӏи убгъэдэмыхьамэ, жэуап тэмэму къуиту, гъащӏэм теухуами, сымаджэм теухуами, тэмэму къыдбгъэдэтщ, ӏейуэ фӏыуэ тлъагъуу, дызэрыӏыгъыу апхуэдэ ди коллективщ. Уэ дохутыр къызэрыгуэкӏ мыхъуу, зэ сымаджэщым и зы къудамэм и унафэщӏу, Илъэс пщыкӏухэм щӏигъуауэ сымаджэщ псом и унафэщӏу улажьэ. Апхуэдэу ущылажьэм деж, сымаджэ къыпхуэкӏуэм уеплъыным и мызакъуэу цӏыху узыдэлажьэхэр, уэ бгъэлажьэхэм зэгурыбгъаӏуэу, ахэм уадекӏуэкӏыфу, апхуэдэу ущытын хуейщ. Сыт абы гугъугъуу хэлъу къэплъытэ?
Абы плъагъурэ ар уэ хуэмурэ бгъасэу дохутырыр зэрыстудент лъандэрэ е ординатор лъандэрэ укӏэлъыплъу, бгъасэу, езы сымаджэщым и лэжьэкӏэм еплъу, и зэ зэхущытыкӏэм еплъу, дохутырхэр, коллективыр зэрызэхущытыр еплъу къосэмэ, ар зы ӏуэхущ. Ауэ зыжыпӏэ къикӏыу, къэкӏуауэ, зэрыхъун хъуауэ и хьэлкӏи, сыткӏи, ар итӏанэ зэбгъэзэхуэжыну гугъущ. Мы ди деж щылажьэхэр и нэхъыбэр, и нэхъыбэр, врач ирехъу, медсестра ирехъу, мис апхуэдэу дэ къыхэтхыжу ара. Дэ къыдэзэгъыну, кардиологием езэгъыну, сымаджэхэм езэгъыну. Мис ахуэдэу нэхъ къыхыдох. Ахуэдэу щыщытым и дей гугъукъым. Узэрыгурыӏуэнуи гугъукъым, узэдэлэжьэнуи гугъукъым. Ара сэ сызэреплъыр. Зэрыжыпӏащи, мыбдеж щылажьэм и нэхъыбэр иджыри еджапӏэм щӏэсу факӏэлъыплъын щӏыводзэ си гугъэ. Мис апхуэдэ лэжьакӏуэ ныбжьыщӏэ къэувахэм адэкӏэ я лэжьыгъэкӏэ нэхъ заужьынми, адэкӏэ тӏэкӏу дэкӏуэтеиным дауэ дэӏэпыкъун хуейуэ къэплъытэрэ?
Апхуэдэм и дей цӏыхур уигу ирихьу, и хьэлыр, и щӏэныгъэхэр уигу ирихьу, сымаджэм зэрыбгъэдыхьэр, зэрелэжьыр, зэрепсалъэр, зэрыхущытыр, ахэр болъагъури, мис ахуэдэу къызэрыхэпхыр. Сымаджэм фӏыуэ уемыпсэлъэфым, и гум удэмыхьэфмэ, а хущхъуэ епхьэлӏэри ахуэдэу сэбэп хъуну. Сымаджэм утегубжьэ, зыгуэр псалъэ лей жепӏэмэ, ар хущхъуэу епхьэлӏа псори зы цӏыкӏу къыхуимыщӏауэ щӏэкӏыжынкӏи хъун, игу къеуэу. Араси, ахуэдэ цӏыхур плъагъумэ, зыгуэр дэбгъэкӏуеину, бгъэкӏуэтэну нэхъ и щхьэ дэбгъэкӏуеину, апхуэдэ ӏэмал къыкъуэкӏымэ, къыбогъэсэбэп, дыбогъэкӏуей, мы ди сымаджэщым и мызакъуэу нэгъуэщӏ зыжыпӏэ апхуэдэ ӏэмал гуэр къыкъуэкӏымэ, абыкӏэ богъакӏуэ. Дэ псори мы. узым елэжь псори, дохутырхэри, медсестрахэри псори. Ди къалэныр зыс. Сымаджэм нэхъ сэбэп дызэрыхуэхъун, нэхъ зэрыдгъэхъужыфын. Абы къыхэкӏкӏэ, дэнэкӏэ щымыӏэми, дохутырыфӏыр сымаджэм я сэбэпс. Дэнэкӏэ и щхьэ дыдэм дэкӏуейми, министр хъуми, сымаджэхэм я дежкӏэ нэхъ сэбэпс ар. Аращ сэ сызэреплъыр. И сэ сызэригугъэмкӏэ щӏалэгъуалэр дауи гъэкӏуэтэн хуей. Гъэкӏуэтэн хуей, тегъэгушхуэн хуей, дэӏэпыкъун хуей, дызэрыхузэфӏэкӏкӏэ.
Зыгуэр зэрыжыпӏащи, зы зэман гуэрым егъэджэныгъэмрэ дохутыр ӏэщӏагъэмрэ ну сымаджэхэм нэхъ уадэлэжьэну къыхэпха. Ауэ мис а зэребгъэджа илъэс бжыгъэм ебгъэджа студентхэр, итӏанэ зы зэман гуэр уащыхуэзэжым деж, Сыт хуэдэ псалъэ жаӏэр уэ, дауэ уи гум сыт хуэдэ хуабагъ къэщымышынэр, Мухьэмбет? Уэлэхьи, хуабжьу сфӏэфӏщ, сахуэзэнуи, слъагъунуи, езгъэджа гуэрхэри си гъусэу мэлажьэ. Адрей сымаджэщхэми мэлажьэ, нэгъуэщӏ къалэхэми мэлажьэ, нэгъуэщӏ къэрал мэлажьэхэм. Ахэм я я цӏэ фӏыкӏэ къыраӏуэмэ, ӏейуэ си гуапэ мэхъу. Зыми сэ ӏейуэ сыхущытакъым зэи, цӏыхур фӏыуэ солъагъу. Абы къыхэкӏкӏэ жагъуэу сыкъалъагъун хуейкъым ахэм, я жагъуэ сщӏауэ сщӏэжыркъым.
Илъэс щэщӏ мэхъури, Нодар Абуевич первэу дэ ди дей зав отделением къэкӏуауэ щытащ. Абы лъандэрэ дыдолажьэри, икъукӏэ гурэ псэкӏэ сымаджэм ябгъэдэтщ. И щӏэныгъэр сымаджэм ирихьэлӏэу, гуапэу яхэтщ. Егъэлеяуэ цӏыху пэжщ, цӏыху губзыгъэщ. Сыт хуэдэ лъэныкъуэкӏэ убгъэдэмыхьам, зы псалъэухакӏэ уи проблемэр занщӏэу решать ищӏыфыну. Ауэдэ цӏыхущ. Мис ди лэжьакӏуэхэм егъэлеяуэ фӏыуэ ялъагъу. Пэжу яхэтщ, гурэ псэкӏэ дыкъелъагъу, игъащӏэм зы цӏыхум и жагъуэ ищӏауэ, и ӏей кърихуэкӏауэ сщӏэкъым сэ а цӏыхухъум. Тыншщ удэлэжьэну, цӏыху пэжщ, цӏыху гъэсащ, Щӏалэгъуалэ къэкӏуахэм ахэр тэмэму зэрылэжьэн, сымаджэм тэмэму зэрыхущытын хуейр, ар зэрысымаджэр, абы ӏейуэ уепсалъэу, сэ сщӏэ мыгъуэрэ, зыгуэр жепӏэу, и гуауэ умыщӏу, тэмэму уи щӏэныгъэр къэбгъэсэбэпу сымаджэр зэрыбгъэхъужын ахэр ну къажриӏэу ауэдэу щытщ. Сытым дейми дызыхуешэсри, Лэжьыгъэр гугъущ, ауэ дэ къыхэтхащ а лэжьыгъэри, сымаджэ зыхуей хуэдгъэзэн хуей, тэмэму дыщытын хуей, жиӏэу мис апхуэдэу щытщ. И къарум къыхэкӏкӏэ, зэрыхъукӏэ, дэтхэнэ зыри егъэгушхуэ, улахуэкӏи сыткӏи сщӏэкъым, адрей больницэхэм нэхъ нэхъ тэмэму къэдмыхьым зэи зыри сщӏэкъым, нэхъ ӏей хъуауэ.
Ди нобэрей псэлъэгъум и ӏэщӏагъэм хуэпэжу зэрыбгъэдэтым къыдэкӏуэу, цӏыху зыдэлажьэхэм я мызакъуэу цӏыхубэм зэрыдэӏэпыкъун иужь итщ. Илъэс куэд щӏауэ лэжьыгъэ ӏэнатӏэ кърихьэлӏэм и гъусэу жылагъуэ ӏуэхухэм жыджэру хэтщ. Апхуэдэу Щэрдан Надар Кавказ федеральнэ округым и внештатнэ кардиолог нэхъыщхьэщ. Урысей псо цӏыхубэ фронтым и къудамэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыӏэм и сопредседателу илъэс бжыгъэкӏэ лэжьащ Урысей Федерацием И Президентым и лӏыкӏуэу республикэм илъэс бжыгъэкӏэ щытащ, ноби Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и жылагъуэ палатэм узыншагъэр хъумэным, экологиер къызэтена хъуным, социальнэ политикэм елэжь комиссием хэтщ. Дызэрыщыгъуазэщи, уэ дохутыр ӏэщӏагъэм къыщынэмыщӏа жылагъуэ лэжьыгъэ зыбжани здепхьащ, иджыпстуи Къэбэрдей-Балъкъэрым и жылагъуэ палатэм ухэтщ.

Ари ахуэдэу къыхэмышми, ахуэдэу сымаджэ хьэлъэ къыщӏэхуамэ, сымаджэщым абы уоӏэзэри, нэхъыфӏ хъуауэ, зэтеувэжауэ, и лъэкӏэ щыщӏэкӏыжым и дей ар занщӏэу нэрылъагъущ. Модрей жылагъуэ ӏуэхум ущыхэткӏэ, абы ахуэдэ дыдэу занщӏэу нэрылъагъу мыхъункӏи хъунщ, ауэ пщӏэр. Ауэ абдей пэжу сэбэп пщӏыну, сэбэп ухъуну ухуеймэ, сэбэпышхуэу къысщохъу сэ. Зыгуэрым, зы ӏуэху гуэрым фӏыкӏэ ухэлэжьыфыхьыну щытмэ, Куэд и уасэщ. Ахуэдэ игу илъу цӏыхур а жылагъуэ ӏуэхухэм елэжьмэ, ара фӏы дыдэр? Сэ зыгуэр къыхэсхынщ абы жимыӏэу, цӏыхум сыткӏэ я ӏуэху сгъэкӏуэтэн, я псэукӏэ нэхъыфӏ сщӏын? жиӏэу мис ахуэдэу щылажьэмэ.
Уэ уи лэжьыгъэм нобэкӏэ нэхъ уи лъэ щӏэзыгъэкӏыу, нэхъ уи гур хэзыгъахъуэу сыт хэлъу къэплъытэр? Иджыпстуи сымаджэ соплъ. Сэ сымаджэ соплъ, ар нэхъ хьэлъэ, сымаджэ. Зыщӏыпӏэ гъэкӏуэн хуей, операциешхуэ егъэщӏын хуей, мис ахуэдэхэм. Мы ди республикэм нэгъуэщӏ къалэ, нэгъуэщӏ къуажэ сытхэм кърагъэкӏри, къашэ ахуэдэ сымаджэхэри, е дэ ди дей догъэгъуэлъри доӏэзэ, е зыщӏыпӏэ догъакӏуэ, е чэнджэш идотри, Доутӏыпщыж. Мис а лэжьыгъэр дахэу зэтеублауэ щытымэ, мис апщыгъуэ ӏуэхури мэкӏуатэ. Адрей сымаджэщхэмкӏэ ари тынш мэхъу. Псори гурыӏуэгъуу, псори нэрылъагъуу, мис мыпхуэдэу сымаджэ къэтшэри, къеплъри, мис мыпхуэдэу ягъэкӏуащ. Псалъэм папщӏэ, Москва операцие ящӏэри, къэкӏуэжри, ди дей тӏэкӏу щӏэлъри, деплъыжри, адэкӏэ я поликлиникэ щыпсэум догъэкӏуэжри, ахэр кӏэлъоплъ. Мис ахуэдэу зэтеублауэ щытын хуей ӏуэхур. Ара иджыпсту нэхъ си къалэныр. Ауэ псом нэхъапэр, дауи, сымаджэхэр зэрыгъэхъужынымкӏэ, сэбэп узэрыхуэхъунымкӏэ, дохутыр нэхъыщхьэм куэд ищӏэфыну абыкӏэ, адрей дохутырхэм я лэжьыгъэр игъэтыншмэ, игъэпсынщӏэмэ. Ара сэ си нэхъ си къалэныр иджыпсту. Ар сэ къызэхъулӏэмэ, сфӏэфӏ ӏей.
ӏейуэ сымаджэ ӏейуэ сыхьэлъэ ӏейуэ сыкъэкӏуащ. Инфаркт сиӏащ. Алыхьым игъэузыншэ Алыхьыр дэӏэпыкъуам, цӏыху дащӏыжам. Е хущхъуэ къэтмыщэху, е зыри къэтмыщэху, псори фӏы дыдэщ, псоми къыткӏэлъажыхьу, псори ди ужь иту ахуэдэхэщ.

Лэжьыгъэ иригъэкӏуэкӏыр къалъытэри, Щардан Надар мызэ-мытӏэу республикэм и ӏэтащхьэхэм я мызакъуэу, къэралым и унафэщӏхэми я фӏыщӏэ тхылъхэр къыхуагъэфэщащ. Апхуэдэу Надар минитӏрэ тху гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щӏыхь зиӏэ и дохутыр цӏэ лъапӏэр къыфӏащащ, минитӏрэ пщыкӏутху, минитӏрэ тӏощӏ гъэхэм, республикэм узыншагъэр хъумэнымкӏэ министерствэм и щӏыхь тхылъхэр къыхуагъэфэщащ. Урысей Федерацэм и Президентым и щытхъу тхылъхэри зыбжанэрэ къратащ. Иужьрей илъэситӏым дуней псор зыгъэгузавэ уз зэрыцӏалэм нэхъ жыджэру пэщӏэтхэм ящыщу къалъытэ. Икӏи лэжьэн зэрыщӏидзэрэ ӏуэхугъуэ зэфӏихахэр къалъытэри, Щардан Надар Минитӏрэ тӏощӏрэ зы гъэм, Накъыгъэм и пщыкӏуийм, Урысей Федерацэм щӏыхь зиӏэ и дохутыр цӏэ лъапӏэр къыфӏащащ.

Дохутыр ӏэщӏагъэр къыхэзыхыну хуей щӏалэгъуалэхэм сыт хуэдэ хьэл-щэн яхэлъын хуейуэ къэплъытэ? Дохутыр хъуну щӏалэгъуалэхэм захуэзгъэзамэ жесӏэнур арат. Лэжьыгъэр гугъущ. А лэжьыгъэр моуэ халат хужь цӏыкӏу, къабзэ цӏыкӏу пщыгъыу, лэжьыгъэ къабзэлъабзэ цӏыкӏу укӏуэу зыгуэр тӏэкӏу птхыуэ ущӏэкӏыжу, пщӏэи уиӏэу, ахуэдэу къащыхъумэ, пцӏыс ар, пцӏыс. сымаджэщыр ар ӏэнатӏэ гугъус. Дохутырыр ӏэнатӏэ гугъус. Абы урилэжьэн щхьэ, цӏыхухэр фӏыуэ плъагъуу щытын хуей. Цӏыху сымаджэм и акъылри зэблеш. Абы псалъэ гуауи къыбжиӏэнкӏи хъунщ, зыгуэрыуи зищӏынкӏи хъунщ, ахэм зыми мыхьэнэ йомыту, уэ уи ӏуэху дахэу пщӏэуэ, мис ахуэдэу щыт сымаджэр къэбгъэдэӏуэфу, абы псалъэ гуапэ жепӏэфу, игухэр фӏы хуэпщӏыфу ущытын хуей. Мис апхуэдэ пхузэфӏэмыкӏынумэ укӏуэ хъуну? Лэжьыгъэ псори фӏыс, дэнэ и дей фӏыуэ улэжьэфынущ. Мэкъумэшми фӏы дыдэу улэжьэфынущ пщӏэшхуэ къыпхуащӏэу, орденышхуэхэр къуату, дамыгъэшхуэхэр къуату. Абы щхьэ дохутыри ухъун хуейкъым. Дохутыр мыхъумыщӏэ ухъу нэхърэ, вакъащӏэ, сэ сщӏэрэ, гъукӏэ, хэти урырехъу, уи лэжьыгъэ фӏыуэ бгъэзащӏэу, фӏыуэ пщӏэуэ цӏыхум сэбэп уахуэхъуу

Ухуейкъымэ, гугъущ жыхуаӏхьэмэрэ, сыту фӏыт зэлэужьу зэрыубыдыр, гуубгъуэ. Пэжыр жысӏэнси, си пхъур абы къыщыхихам пасэу жиӏа, школым щӏэсу пасэу жиӏа дохутыр. Янэри дохутырщ абы, пасэу къыхиха. Жетӏа, Гугъус мыр, лэжьыгъэр гугъус. Тынш цӏыкӏукъым. Мыбы улэжьэнумэ, ӏейуэ уигукӏи уи псэкӏи етауэ улэжьэн хуейщ. Сыхуейщ, жиӏэри къыхихащ езым. Сэ си щхьэкӏэ си къуэми хэзгъэзыхьакъым, си пхъури хэзгъэзыхьакъым. Мис мыра ӏэмал имыӏэу уздэкӏуэн хуейр? Зыгуэркӏэ къызэупщӏым, сэ чэнджэщ изот. Адэкӏэ езым къыхихымкӏэ лэжьэн хуей, къимыкӏуэту. Умылэжьэфрэ абдей мыхъурэ, нэгъуэщӏ зыгуэр къэлъыхъуэн хуейщ. Абы ар щыкӏуам, дауи, ди жагъуи хъуакъым ар. Езым къыхихаси, езыр цӏыху балигъщ, хуейт, къыхихат, дэ дыарэзыщ.
Къуэрылъху-пхъурылъху бынхэм сыт хуэдэ гухэхъуэ къуат?
Адэшхуэ-анэшхуэхэр псори делэ ящӏ а цӏыкӏухэм. Ахэм уи быным хуэдэу ткӏийуэ ухущытыфыркъым, укъагъэпцӏэф, Араси щӏалитху диӏэ къуэрылъху-пхъурылъхуу. Уей, ӏейуэ, ӏейуэ дагъэгушхуэм ахэм. Я насып тлъагъуну дыхуей, я насып тӏэкӏу тлъагъуну дыхуей. Псоми мы ди щӏэблэхэм я насып тлъагъуну дыхуей. Дунейр мамыру, цӏыхухэр лэжьапӏэ яӏэу, мы ди дунейхэр къабзэу, ди псыежэххэр къабзэу укӏуу, псы уефэ хъууэ, мыӏэрысэ жыгым къыпыпчу пшхы хъууэ. Дэ арат, дыщыцӏыкӏум ахуэдэт. Тракӏэртэкъым, жыгым тракӏэртэкъым, хъушхъуэ, гын тракӏэртэкъым. Псым бдзэжьей къуэлэныр хэзу хэлът форель жыхуаӏэр. Мис ахуэдэ зэман къигъэзэжыну, абы теувэжыну тлъэгъуамэ, арат, нэгъуэщӏ дыхуейтэкъым.
Куэд дыдэ упсэу, Нодар, уи къуэбын-щыбынхэм я гуфӏэгъуэ куэд Тхьэм уигъэлъагъу, узыншэу куэдрэ Тхьэм уигъэлажьэ. Нобэ ди нэтыныр зытеухуа Щардан Нодар илъэс щэщӏым щӏигъуауэ дохутыр ӏэщӏагъэм хуэпэжу мэлажьэ. Иджыпсту гукъыдэжрэ дэрэжэгъуэрэ къезыт и лэжьыгъэм и хъер илъагъуу, быным я быныжым я ехъулӏэныгъэхэм кӏэлъыплъу,